Hmm. igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m ụnụ ụnụ apụtakwara ọfụma nke taa udo dịrị ụnụ ụnụ ma na ebe ọbụla m nọ na ọ na-akpọtụ akpọtụ n'ihi na igbo amaka igbo bụ ndị eji eje mba ma bụrụkwanụ ndị eji eme ọnụ ọtọkwa mụnwa oriakụ ụnụ anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ofu onye a na-asị ụnụ abịaruola ngozi nwosu ọ mụ hmm. ekele m ụnụ hmm. ihe anyị chọrọ inyobanye anya taa bụ ihe gbasara ụmụaka igbo otu ha si wee na-amụta asụsụ anyị ma ndị nne ma ndị nna ha na-emekwa ihe ha tosiri ime tupu m kpọbata onye mụ na ya ga-anọ na-enene ya bụ okwu ụnụ aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa hmm. ndewo nụ taa bụ taa dịka otu m si wee kwubuo asị m na ihe anyị ga-enyoba anya bụ ihe gbasara nne na nna n'ịkụziri ụmụ ha asụsụ Igbo maka na e lee anya n'ihe na-eme kịtaa hmm, anyị amaghịzi ebe nne na nna dowere ụmụ ha n'ihe gbasara asụsụ anyị mana ka m hapụ igbu unu oge na o nwere ndị mụ na ha nọ ebe a ga-ekwu okwu gbasara ya onye mụ na ya nọ ebe a bụ oriakụ hmm. maka unu ma na a sị na hmm, ee eh, ebe ọbụla ihe ọma kpara nwaanyị a ga-ahụ di e ebe ọbụla ihe ọma kpakwanụ nwoke nwunye ga-anọ n'akụkụ ya ọ ya bụ na ndị naabọ m chọrọ ịkpọrọ ụnụ taa bụ misita na misis gọziem ụfọdike ndewo nụ biko unu naabọ maka na a sị na ee eh, ee anụ ha na di na nwaanyị na ofu ọkwa ya ụnụ naabọ sị ha ndewo ndewo hmm. igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụla ya ee biko ihe m chọrọ ibu ụzọ wee jụọ ụnụ unu kọọrọ igbo ndị ọma na-ege ntị biko nụ ee ebe unu si na ihe unu na-arụ ka ha nụkwanụ tupu m ajụwazi unu ajụjụ m chọrọ ịjụ unu gbasara ụmụaka na ịsụ asụsụ anyị ọ ga-amasị ndị be anyị ka ha mara ihe ọrụ unu na-arụ onye unu bụ ọfụma ọfụma daalụ ka nwanne m nwaanyị si wee kwu abụ m Oriakụ Goziem afa m bụ Ngozi Ufodike o oh, amadị m ọtọ nwunye ya na-aza otu aha na-akọ na-aga abụkwanụ m onye Enugu steeti mana onye Nnewi bịa mabụlu m so kịta abụzikwanụ m onye Nnewi ana m alụ ọlụ na abụ m ana m ewetalụ ndị ọcha na-abata obodo a akwụkwọ eji abata obodo a ife unu na-akpọ immigration consultancy consultancy ịnụkwa ya bụ na mụ na nnukwu mmanwụ nọ ebe a mm-hmm. ana m abịa na-akọ na-aga mm, ya bụ ma ndị na-achọ akwụkwọ ọpụpụ ma ndị na-achọ akwụkwọ mbata ọ ihe eji wee malụ m mana agachapụ nke anwa a m ekpokọnata ụmụ nwaanyị n'ụnọ ụka maka na onye na-anụ m bụkwazi pastọ na Redeemed Christian Church of God hmm. so ọlụ Chukwu na ọlụ mmadụ anyị na-alụ ha ncha niile ya bụ na ngọzi ije zuru anyị niile ebe a ahụ taa ee biko nna gọzie m o gọzie m gọzie m gọzie m na ngọzi chukwu gọzie gị o ọ ma gọzigo gị o ya gọzikwa gị na-aga n'ihu n'afa jizọs amen gọzie unu ncha mhm, anara m ya wee kezie unu na-ekwukwa na anyị na-anụ Mm, o nwe ihe ọzọ fọ ọnụ ah. biko nna m mm. ịma ntụnye okwu n'ọnụ a nwunye gị ekwusigo ihe ị nwere ike ikwu m ma atụnye obere ah. nwunye m kwuo o kwugo nke ya, eh. gị nwee kwuo nke gị ọ dị mma afa m bụ Goziem Tabugbo Chukwuzubelu Ufodike hmm, Tabugbo eh, onye nnewi ka m bụ Okpuno-Egbu Umudim Nnewi n'Anambra steeti. Hmm. Ebe a mụlụ m. Hmm. Ana m alụ ọlụ advertising, na-alụ ọlụ iprint akwụkwọ, ndị oyibo na-akpọ printing, ibi akwụkwọ. Ibi akwụkwọ. Ee, ụzọ ọlụ naabọ. ka m na-alụ ndị alụ alụ- alụ- eri m ji pụta university nya ka m na-alụ ife m gụlụ ya bụ na ewezuga ọrụ naabọ a ị kpọrọ afa ị ka bụkwa onye na-alụ ọrụ chukwu eye na Redeemed Christian Church of God ee abụ m ụkọchukwu na ya site n'ike chukwu anyị niile ya na-alụ ọrụ chukwu na ọ ife e kele anyị ịlụ Ehe. Ee, nke afọ anyị bara ya wụ ọrụ em, eri eh, 2005 Ehe, ka anyị bara ya wụ ọrụ 2005 eye ya bụ na unu anọgokwanụ eh, afọ iri ọ na alụmdi na nwunye anyị okay na ụlọ ụka hmm. o tee na ị na-ekwu okwu ịlụ ọlụ chukwu eh, mgbe e ji kpọnite anyị bidolo bịa as eh, ife fa na-akpọ minister wụ na 2005 mana anyị na-ejebu ya bụ ụka eje eri 1990 hmm. ọ nya ka a na-ekwu na unu alụgo ya bụ ọlụ chukwu afọ iri otito dịrị jesu ee eh, biko eh, ka m jụọ unu afọ one ka unu nọgo na ihe emume alụlụ di na nwanyị Um, na May 8 ga- gara aga ka anyị melụ afọ iri na isii 16 years ha jie igbo ndị ọma na-ege ntị unu ana-egekwa ọ dị mma ka anyị gbabazie n'ajụjụ m chọrọ ịjụ unu bikonu ọ gịnị kpatara nne na nna anaghịzi akụziri ụmụ ha asụsụ anyị na agba ọfụrụ anyị pụta gịnị na-emenụ echere m na nya wụ ajụjụ ị jụrụ wụ ajụjụ dị mkpa maka ajụọna m onwe m ya bụ ajụjụ mụ na nwunye m ajụkwana onwe anyị ya bụ ajụjụ mhm. site na mgbe m dị na nwata na Nsụka ka m toro e, e, mmadụ niile na-asụ Igbo maka na ọ Nsụka ana Igbo mana ka m na-eto ka m bịara fụ na ụfọdụ ụmụazị aha asụ Igbo anyị tolu na mm, ime university ụfọdụ ndị nkụzi ụmụ fa aha asụ Igbo and ọ nne na nna fa na amụgosi fa asụ Igbo afụ o wee bụrụ na ọ dị ka ife fa ji eme ya bụ ka o wee dị ka fa ka ndị ọzọ ka o wee dị ka ndị jepụrụ ejepụ maka na mgbe afụ ee eh, e were anyị sị ndị ime obodo hmm. mana onye jepụrụ ejepụ ya na-asụ oyibo na-asụ ya ka ọ dị ya aṅa etu afụ ka m si fụ ya anaghị eto na-eto ndị mụ na fa jere akwụkwọ ụfọdụ aha asụ igbo ụfọdụ sikwa n'ime ezinụlọ m pụta ebighọ Nsụka fa bigasị like ugwu awụsa bilu Lagos nwere ndị tokwala asụ nyanwụ Igbo mana afụlụ m ka m na-afụ nyanwụ ife ọ gbaa m ngharị maka aghọtahọ m ife o ji si n'ọfụ welu dị mana echere m na ọ maka na nne na nna fa chọrọ ime ka ndị oyibo ka ndị jepụrụ ejepụ ka ụmụ fa ghara ịbụ ndị ime obodo maka na o nweghị ife dị n'ime asụsụ Igbo biko oriakụ kwuo n'okwu gbasara okwu a ah. okwu a bụ okwu na-agbawa m obi biko kwa maka na i nene ụmụ anyị olugo mgbe asụsụ Igbo anwụọla hmm. maka i nene anya ka o si aga kịta enweta aka arọ ili na ya afụzikwa nwatakịrị ya asụ igbo ya akpa nkata ọfụma ya atakwuru nwa gị ihe ma ndị isi esi wee bịa maka na oyibo oyibo oyibo chineke bụ nne na nwa nwa anyị ekwukọrịzi okwu gbaa izu hmm. ị jụọ onwe gị ọ gịnị na-eme nna anyị nna anyị kụziri anyị asụsụ igbo anyị ma jee akwụkwọ sụọ oyibo nwee ezigbote result anyị naa ụlọ fụ ụmụnna anyị ndị nọ n'ụlọ anyị na ha egwukọli egwu mana kịta nene ihe na-akpọtụnụ ụmụazị na-ekewa ihe ị ga na-anụzi bụ mummy what is she saying mummy what is he saying arụ ezigbote arụ m jụọ nne na nna ebe ị nọ na Lagos ị na-asụ Igbo na-asụ oyibo kee ụdị arụ ị na-akpakwasị nwa gị maka na ezigbote alụ ka anyị na-akpakwasị nwa anyị chee na ọ ezigbote ihe mgbe ọ ga-akpọtụ ọ ga-adị ka nsị wụsalụ n'aja eh, mana chukwu ama nkwe ya ekwe osebuluwa ama nkwe a ga-anụ ọgụ anwa nụluo ya n'isi hmm. maka ajọ ihe ihe nka bikonu dị ka ị sị na ihe a na-eche bụ maka na a chọ ka ọ bụrụ na ọ ha sụkasị n'oyibo na ọ ya melụ bikonu ndị be anyị tụrụ inu wee sị ọkwụrụ ana akarị onye kụrụ ya nụ mbanụ Mbanụ. gịnị na-emezi I think- ọ kwara oke njiji anyị na-ejepụ ọkwanụ oke amamihe ikwu otu maka na nna anyị nna anyị ha rụrụ ọrụ oyibo ụmụnne na ụmụnne ga-anọ kwulie okwu ọfụma mana nwanne m nwaanyị iji aka ihe di gị kwucha ugbu a na di gị asị na ya too n'ụnọ mhm. too n'ụnọ ebe ndị ndị nkụzi na ebe ahụ ka ya nọ too mana n'ụnọ nwanụ na enwekwara ndị ya na ya tokọ na-anaghị anụ igbo nke ahụ a na-apụziri apụ apụrụ apụ ọpụpụ ọpụ ọpụpụ ọ ka e wee sị ọ ka e wee sị e wee sị iji kọwakwu ya ọfụma etolu m n'anị Igbo mee Igbo as subject na school dee ya ede hmm. ma nene ya na jamb wee baa university iji hmm. gosi gị ka nya wụ ife si wee dị mana ndị afụ asụghị Igbo tolu aha asụ Igbo Edekarịha m n'English. Ọkwa ị fụ. Edekarịha m n'English. Ụfọdụ kwuru mgbe afụ na ife fa jihọ chọọ ka ụmụ fa na-asụ Igbo ka oyibo fa ghara imebi ka inene akwụkwọ English ghara ịfịa fa ahụ. Mana abịara m fụ na Igbo m gụrụ nyere m aka n'English. Maka English aha m agụ ya agụ m nọdụ ede m the exam. Ka m si ife m ji agụdị ya wụ ka m si agụ Igbo.

hmm. ụmụnne m ndeewonụ maka ndị si esi wee na-abata ugbu a na-enene anyị n'ife onyonyo ọkwa mụ na Mr and Mrs Goziem Ufodike na-ekwu okwu ihe gbasara ụmụaka anyị na ịsụ asụsụ anyị ehe nna o nwee ihe ị na-akọbu tupu m sị gị chere ka anyị bịa na-akọkwa na anyị na-ege ntị ee ka m si na-ekwu na em ndị chere na ụmụ fa asụghị igbo na-asụ sọ oyibo ya-enyere em, ịsụ na ide oyibo fa aka ahọ eziokwu maka na mụnwa ka m si kwubu dere Igbo gụọ ya agụ nene ya na jamb ka m si too nna m nyere m aka nna nna m bịa nyere ụmụ nke nyanwa aka maka na echetara m mgbe nna m na-agụ PhD ya na America nke ọ tọrọ na-agụ PhD ya na Birmingham n'England na ọ na-abụ fa chọọ izi onwe fa ozi mgbe afụ telephone adịkabehọ ka o si dị kịta ọ na-abụ fa welu tape recorder rekọdụ hmm. ozi ọ dị ede leta igbo ka fa ji ede leta hmm. igbo ka fa ji rekọdụ ozi ma nke nna nna m ya-ezitelu nwa ya ma nke nwa ya bụ nna m ya-ezigala nna ya nwanne etu a ka ha si eme nna m gwakwalụ m ka anyị na-eto ọ na-abụ anyị jee ịgwa ya okwu anyị aha akpọ ya daddy maka ị kpọọ ya daddy ọ jụọ gị onye dara mmadụ emeda na na agọta biko ee and ọ amerịka ka anyị nọ mgbe afụ ịfụgo so ife a na-akpọ ya bụ nna gbam ekene wu n'igbo i jee Gbam. ịgwa ya nna ya si anyị gote shoe ọ ya ege gị ntị ọ gwa gị na ọ engiligbo ka ị na-asụ ị ya-echoose nke ị chọrọ ịsụ ị ya-asụ igbo sụruo ya ya asụ n'isi english so nna a sị anyị gote akpụkpọ ụkwụ so nya were nyere m aka m bịa mụtagasịa ụfọdụ mkpụrụ okwu n'igbo Eh, nya bụ ife ha afụzi ya hinne n'ụwa kịta mana o nyere anyị aka nwanne m nwaanyị biko ka m jụọ ajụjụ a na ọ dị ka ọ gị ga-aka azata ya bụ ajụjụ a ọ na-apụta na ihe menụ bụ na asụsụ Igbo na ọ na-ara ahụ n'ọnụ ịsụ kpata ndị be anyị achọghị ka ụmụ ha nụ ya asụsụ Igbo ada ara arụ na chakwa mana ndị m jidere aka bodo ha alụrụ a na-ara akpa kịta bụ ndị nne nwaanyị abụ m nne nwaanyị gị nwa bụkwara nne nwaanyị maka na ọ ndị nne nwaanyị na-azụ ụmụ ha ụmụaka na-eto ka anọrọ n'akụkụ nne ha karịa nna ha afa ị kpọkwara nwa gị ka nwa gị ga-aza gbam i nene n'ụbọchị ugbolo one gị na nwa gị nọ i tinyele ya n'akụkụ ugboro one nwa gị na nna ya nọ ịfụ na ọ nne nwaanyị na ndị ụmụ ha na-anọteka aka nwaanyị sụba igbo ụmụ ya asụba igbo nwaanyị sụbakwanụ oyibo ụmụ ya asụba oyibo ka ezi ndị ka e wee si akali n'isi anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị nwa okeke ụmụ ya na-eme ka ndị ọcha ụmụ nke m ga-emekwa ka ndị ọcha i wee sụba who off the light who is offing the light oyibo ọrụ na ọgọdọ eke nsị ọ na-ada gbim gbim gbim ọ dazi arụ na ọ ka enwe isi ụmụ nwaanyị hmm. so ebe a ga-ebidokwa wee kpozibe okwu a mgbe anyị nwa bụ ndị nne nwaanyị hmm. anyị gwa onwe anyị okwu anyị chọkwa ka asụsụ igbo naa ana mgbuka n'aka anyị ka ọ dị anyị chọkwa nke ekpozi ya ekpozi baịbụl sịkwa na ọkwa nwaanyị bụ ihe na-ekpozi ụlọ ihe o kwuru bụ na a wise woman with her hand build her home ụmụ nwaanyị Igbo n'aka anyị ka ọ dị anyị chọ ikposa asụsụ a anyị ekposa ya anyị chọkwanụ ikpokobe anyị ekpoko ya taa bụkwa gboo ekwuchakwa m hmm. ụmụ nwanyị ndị Igbo ụnụ anụgoni anụ ihe anyị na-ekwukwanụ bụ na Igbo juru eju bara abara anyị bụkwanụ ndị eji eme ọnụ unu emekwananụ ka o si n'aka anyị wee gbarụọ ọ dịghị mma hmm. ọ dị mma ee ọzọ m chọrọ ịjụ bụ eji m n'aka na unu na-abụ dịka otu ihe a si ewute unu ewute o si unu rinne ụmụ unu ha na-asụkwa Igbo ọfụma nwa anyị nwaanyị nke tonitegoro iji aka ya kwuru onwe ya obere ọ dị ọ ya eme arọ ịnọ echi ka ọ ya eme arọ ịnọ ọkwa Adịmchinobi afụ m ya ka ọ nọ na-awụgharị kemgbe Adịmchinobi wụ igbo ka eji zụ ya hmm. site na mgbe a mụpụtara ya aha asụlị ya oyibo sọ Igbo ka a na-asụlị ya ọ n'arọ a um, n'ọnwa maachị or so ka o bidoro jebe akwụkwọ iji kwado ibido akwụkwọ ọfụma na septemba ka ọ bịara ya na ndị ọzọ mekọba na skuul wee bịa sụbatụ oyibo mana mgbe mbụ sọ Igbo ka ọ na-asụ Anyị jere arọ gara aga ka anyị nọ Amerịka na Maachị. Akpụ ya jee ma ebe a na-egwugasị egwu na California, Disney World, Legoland and all. Ọ na-awụ anyị pụta họtel ma na plen ma na airport ma na Amsterdam. Ndị mmadụ fụ ya sị ei na fa laikiri ya na fa chọọ ka nya na ya see foto. Ajụzie ya what is your name? Ọ na-ene fa moo. asị ya hi ọ na-awọnda hi nke gịnị ọ dị egwu o, maka na ya bụ ife mebiziri Ehe, ụbọchị maka ọ maha ife wụ hi mana m, o nwere onye gwara anyị okwu ka anyị natara ka ọ dị tupu ejewe sị na ife anyị na-eme adịhọ mma na nwa ya amụta oyibo na ọ ya afịa ahụ anyị sị ya nya wụrụ mm. na mụnwa mụtara oyibo biko onye gwara unu okwu ọ wụ onye igbo ka ọ bụ onye mba ọzọ onye igbo onye igbo so e ofu Adịmchinobi a na-ekwu kịta na-asụzi oyibo ma aha anyị m gosiri ya ama m ebe o si mụtadị oyibo mana ọ na-asụ ya ị jụọ ya how are you ọ sị gị fine ọ bụha anyị m gosiri ya so ife m na-adị agwa ndị mmadụ wụ na ịmụta oyibo aha afịa ahụ and ọ ife a na-akwụ ndị nkụzi ụgwọ ịkụzi na skuul mana igbo fịara ahụ mmụta a bịa n'ebe a like Lagos ndị nkụzi one ka a ya akwụ ụgwọ ịkụzi igbo kedu ife a ya akụzi n'igbo onye onye onye nkụzi bi n'obodo a ọ ya akụzi ọ ga-ahapụ oh. asụsụ obodo a ọ ya akụzi oh. wee kụzibe asụsụ eh. igbo so nke ka m mkpa wụ iji aka m gosi ya igbo ka m ghara ịkwụ onye ọbụna ụgwọ ya nọ nke afụ ya adọwa m akpa mana oyibo ofu ego afụ a na-akwụ n'ụlọ akwụkwọ iji ekuzi geography ka a na-akwụ iji kuzi English so ọ ka mụ mma na m ji aka m gosi Igbo so iji zaa ajụjụ ị jụrụ nwa anyị nke tonitegolo ikwu okwu na-asụ Igbo nke a ka ku n'aka ya asụkwa ya nwa Igbo n'ike nke chineke amen ya ekwe m n'ọchịchị unu biko igbo ama anwụ Cha cha. igbo ama anwụ ka o sina dị otu ọbụla ha si wee chọọ ime ya ka anyị pịgbuo ya ashị igbo agaghị anwụ ọ dị mma ee biko nwanne m nwanyị ime o kwuru okwu gbasara anyị nwa bụ ụmụ nwanyị na ụmụaka anyị biko ihe na-eme ihe a ọ maka na nwaanyị na-eche na ọ bụ na nwa ya sụba asụsụ Igbo na o nwere ihe o gbobichiri ya ma ọ na ọ gaghị eru ebe o kwesịrị iru ọ ya kpatara ihe a nwanne m nwaanyị sị na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na nsogbu dị hmm. ọ bụrụ na ụmụ anyị sụba Igbo ọ bụrụ na ha bụrụ ha esoro wee nwere obodo ihe niile a dị n'isi anyị oke ọchịchọ nzuzu ndị be anyị na-asị na agara ịga hmm. nwa m kịta anyị pụọ apụ Adịmchinobi na-aga World Cup ka ọ bụ ọ sụkwaranụ Igbo ndị mmadụ akwụsị what did she say now she spoke Igbo You mean she spoke Igbo? Akwụrụ nenebe ene ife nkili. Hmm. Ndị ọzọ ụmụ ha ada asụ Igbo. Ụmụaka tọọ mama ha. Ọ sị, negozi obele nwa na ọ na-asụ Igbo. Mami asị, mana I was speaking to you now. Nwatakịrị atọ nọ sị nne, why did you not enforce it? Ha na-agbodozi nne ha ọgụ kịta na ha na-enecha nwatakịrị ka ọ na-asụ Igbo. Ha nwa na-asụ oyibo tọnụ kwasị oli oyibo, ọ sakwa ha n'oyibo. Nne ha hmm. kwụrụzịa chịnibe aka naabụ n'elu mana ka m si wee kwuo na mbụ taa bụ gboo o nwere arọ na nwatakịrị ga-adị ịkụzili ya igbo adị mfe o nwere arọ ọ ga-elu ọ fịaba arụ hmm. ha sịbaza gị i can hear but i can't speak oh ụmụ m ha na-anụ igbo m sị ha ha na-anụ igbo ha na-asụ igbo mba gị nwe ị na-anụ igbo ee ị na-asụ igbo ee ị na-asụ oyibo ee ka ihe na-achọ chenjiri nwa gị maka ọsụsụ igbo na ịnụ igbo ọ bụghị ofu ihe o biko unu enwe ike ịkọwa ihe dị na ịsụ igbo na-anụ igbo ana m anụ yoruba obere ma anaha m asụ yoruba ana m anụ french obere ma anaha m asụ french na ị na-anụ wụ ntị ka i ji anụ na ị na-asụ wụ mmụọ gị ka i ji ekwu okwu nghọta gị ka i ji ekwu okwu ị needịha nghọta na ịnụ hmm. m speakie in tongues kịta ị ya-anụ ife m na-ekwu so ịsụ Igbo bụ ife ndị oyibo na-akpọ expression ị ma o nwere ka asụsụ Igbo dị ọ dị very expressive ị chọọ ịkọwa Igbo na-eme ife nkọwa ọ dịhọ ka English nwere afa for everything ọ na-eme ife nkọwa ya bụ ịsụ Igbo mean na mmụọ gị wụ mmụọ Igbo nghọta gị wụ nghọta Igbo okwukwe gị wụ okwukwe Igbo hmm. ya wụ anything ị chọrọ ime ọ igbo ya-esi n'afọ gị pụta hmm. igbo ya-esi n'obi gị pụta hmm. igbo ya-esi n'ime gị pụta echiche ọ nya wụ ife dị n'ịsụ asụsụ a na-ekwukwa n'asụsụ a o nwere ndị ejiha asụsụ fa egwu egwu dịka ndị india ị bịa na Lagos a adịghị ọtụtụ bi Lagos ụmụ fa na-asụ asụsụ fa maka na ọ ihe sigburu udene jọgbuo nkakwụ na mmadụ ya-anọ unu abụrụ ndị Igbo unu enwerọ ike ịsụ asụsụ ka onye ọzọ hapụ ịnụ needịrị nya bụ mmụọ n'ime onwe gị maka e wepụ nya bụ mmụọ i wepụgo onye ị bụ i wepụgo ebe Chukwu kere gị ị dịzie ka onye obodo ọzọ a bịa fụ onye black American a ya-edifferentiate n'ime nke bi amerịka ka ọ nke si anị igbo wee jebe amerịka mgbe anyị nọ amerịka i nee anyị anya ị ya-ama na anyị si naijiria bịa and na ọhọ any part of naijiria na anị igbo ka anyị si bịa mm-hmm. maka mmụọ dị n'ime nna m and ka o si na-achị anyị mgbe afụ i nee ha anya ị ya-ama so ọ nya wụ ife dị na Ịsụ nya wụ asụsụ Igbo, e nwere mmụọ so ya nụ. Hmm. O nwere ife m na-afụ na-emenụ kịta. Unu ama na ndị ndị nọ anọ n'obodo obodo ndị ọcha na ụfọdụ n'ime ha ụmụ ha kakwa na-anụ ya bụ Igbo ma na-asụ karịa anyị nwa bụ ndị nọ n'ana. Gịnị mere? Ọ gịnị kpatara ya? ndị nọkwa na ofesi o nwekwara oge o luzilo ụmụ ha nwanne ụmụ nwanne m ndị nwaanyị ịbụa nọ ofesi mana nwa ha nwaanyị oyibo ka ha sụgide nke nwaanyị tonie jụ sị mama ya mama ya gwa ya okwu n'oyibo sị ya asụsụ igbo

igbo ndị ọma na-ege ntị unu afụgonu na ọ mụ na adịmchinobi nọ ebe a unu amarụgonu na ụmụaka ka o si na-adị ha ga-akparịrị agwa ụmụaka mana ihe nọ n'ime bụ na ọ na-anụ igbo ọfụma ma na-asụ ya maka tupu anyị ebido ihe anyị na-eme taa mụ na ya anọkọrịgo anyị asụgo maka ihe na-eme ya bụ na ọ dị ka otu a ọ na-enezi na mm, o nwere otu e si wee na-ene ya n'ihe onyonyo o wee si ọnwụ sị mba na ya ama ekwu hmm? ka anyị na-ekwukwa nke anyị bikonụ ee eh, ajụjụ m sị ka m jụọ unu ka unu gwa m ma ọ bụ ka unu gwa igbo ndị ọma na-ege ntị eziokwu nọ na ya bụ ụmụaka na-asụhụ asụsụ igbo o nwere ihe ọ nabichiri ha ma ụmụaka anyị ma ha anaghị anụ asụsụ o nwere ihe o gbochiri ha n'ụwa ọ dị ka ị sị onye aha anụ ife o nwe ife o gbochiri hmm. ife o gbochiri ya wụ na ife dị mkpa a ya-ekwu ọ ya anụ ya ya bụ onye aha anụ asụsụ ya nwere ife ọ ya ama hmm. maka na o nwere ụfọdụ ife aha akọwachanị akọwa ndị Igbo tụrụ inu sị na onye a kọwaara inu ị mara na ka m ghara ikwutọpụ ya o nwere ife ọ ya-abụ a na-ekwu na-ekwu na-ekwu akwụgide esisi kọwara gị hmm. kedu ka a ya-esi kọwa ya ọ dị ka oge ụfọdụ a ya-enwe ụdị ụkọchukwu ya abịa na n'ụlọ ụka anyị abịa onye yoruba ọ na-akọwa ife na-akọwa ife ọ nọgide ọ sị unu ghọta ife m na-ekwu o welu yoruba kọwaa ya ụlọ ụka anyị na-adapụ n'amụ ghọta ife a na-ekwu mana mụ nwa aghọtahụ nta ọnọ nso ịnọ m na-akwe kọwakene ọ sị mee amam ka mmata esi kọwa ife a mana ka m trykene kọwa ọ kọwa ọha enyi chi enyi hmm. hmm. hmm. nwata ga-emerịrị ihe o ji wee wụrụ nwata adịmchinobi biko jewe nnọọ ka o mesịa ehe nna m biko dịka otu i si akọ na-akọkwa na-aga ee ka m si na-ekwu na ife dị na ị sị na o nwere ife nwata aha asụ Igbo nyawa asụ Igbo ya anaghị ya ya ka m sị na o nwere hmm. ife mee o nwere ụdị nkata ya abụ a na-akpa ka a na-akpa ya ụfọdụ ife ya eme a ya ekwu ụfọdụ okwu maka mgbe afụ a na-ekwu ya bụ okwu ị nọzi sị ibe gị mụchaa amụ ị sị sị kọwara gị e, ma emesịa akọwachala gị mụzie amụ nke gị iche ibe gị amụchaa a na-akọwaziere gị 5 minutes after ị mụọ ahahaha na ife atọkwala amụ ọ dabahọnụ na mm, ọ dabahọ na ya bụ okwu so nke afụ nke mbụ i weli agbakọ ife dị na ndụ maka anyị kwuo ya etu a enwere ike mmadụ aya aghọtacha ya mana etu ndụ dị enwere ọnọdụ ị ya anọ asụsụ afụ ya azọ gị nghọta ya ya azọ gị eziokwu ị bịa n'ife dị ka business ebe anyị na-eme business echeta m ụbọchị m jere Ladipo o teena karịana arọ iri ma iri na abụọ ma iri na ịtọ m jere were a- a- achọ igo ee part moto m range rover ochie range rover m na-anya mgbe afụ m wee luo ọ bụrụ onye igbo na-ere ya ma amaghị m ife m na-eme achọgidena m part a ọ gara ọnụ so m bịa buru ụzọ sụọrọ ya oyibo onye mụ na ya yi je na-asụ oyibo ọ sụọ oyibo m malụ ụma jụọ ya ife m ma na ọ ya enwe ọ kọwaara m ife m na-achọ m jụọ ya ife ọzọ iji ị mago gbasa nya wụ okwu then ya na nwa boy ya gbara izu n'Igbo gbagide izu gbacha wee kwuo ife fa ya aza m mana anụna m ife niile fa kwu wee ghọta nke wụ nke ọma na nke ahọ nke ọma m ma ego ọhọ asụsụ igbo zọrọ m na nya wụ ife so o nwere ife ọ ya ana nwata aha asụ igbo hmm. ee eh, o nwere maka na ife m amaghị ụbọchị afụ abịa m malụ ya malụ ife m na-eme na ya wụ ọnọdụ ka iji just eh, kọwa enwere ọtụtụ ife ndị ọzọ hmm. ama m ka m na-esi nọ n'ụlọ ka m kpakwa nkata mụ na nwa m a na-asụ igbo mma ntabido ile eh? anyị nọ n'ụlọ na-akpa amụ na-egwu egwu m na-asụpụrụ onwe m igbo m chọọ izi nwa m ozi m chenjikwa ọnụ m shepuo ya nke eji asụ oyibo maka enwere shape ọnụ eji asụ oyibo ọhọ shape nke igbo m shepuzie ya m sị ya ehe Eh, adịn could you help me get the water ị nụkwọlụ ife m na-asụcha adịn chinobi jee kute m mmiri ọ hmm. dabara ozugbo ehe ịgba izu ka nwunye m si kwu n'izizi enwere izu ị ya achọ ịgba a na-agba izu na ndụ even na Bible Chukwu gbara izu hmm. maka ị bịa na mbido na Genesis a sị na ọ sị ka fa mee mmadụ akwụkwọ nsọ n'oyibo sị eh, let us eh, eh, create man onye ka ya na ya na-ekwu mgbe ahụ chukwu nna chukwu ọkpara na chukwu mmụọ nsọ fa ịtọ gbara izu and ka fa na-agba nya wụ izu akpọghọ ha ndị angel fa kere akpọghọ ha ụwa niile fa kere wee gbaa nya wụ izu a sị na fa ịtọ gbara nya wụ izu anyị nwere ebe a na-agba izu i nwee asụsụ e ji agba izu ị ya-agba izu ị bịakwa n'ife ụka baịbụl sị anyị na o nwere ebe ị ya-elu ị speakbe in tongues tongues afụ ọkwa ịgba izu maka ị speakbe ha na-ene ekwensu nọ n'akụkụ aya anụzi ife ị na-ekwu ma ị na-ekwupụta okwu mana ọha anụ ya maka a sị na nya wụ tongue speaking bụ mmụọ nsọ ya-enye gị ee eh, nya wụ ehe eh, eh, ihe e ji were ekwu ya ọ ịgba izu nya bụ nwata ha asụ asụsụ be ya asụsụ be fa nwere ife ọ na ya ya hmm. I mean e nwere several examples mana nya bee na nke anụnwa m kwuru ọ ya akọwa onye ọbụla ya-enwe nghọta etu afụ nne m o nwere ihe i nwere ikwu n'okwu a m nwa bụ nwaanyị na-enwe ndị ọbịa na be m o nwere onye ọzọ mụ na ya nwa ọzọ tonugoro etoni mberede ka e ji ama nwoke hmm. ndị mmadụ bịa o nwere ike ọ bụrụ ndị nnukwu mmadụ n'ụlọ ụka or ebe m na-arụ ọrụ ị sị ha what can I give you ha sị gị don't bother mana ama m na i wepụtakwa ha analụ gị mm-hmm. ntọ nọ na nwa m nwaanyị anya m sị ya Adịmchinobi ma banye na room daddy i weta mmanya i tinye ya na efele i wetalụ ndị a o were ọsọ gbapụ o jee weta mmanya ha fụsị na nwatakịrị wetara mmanya ha sị a m sị a nwatakịrị wetara unu ọjị nalụnụ nụ ọjị okwu ebee hmm. o nwekwa ebe ọ ga-anọ ọ na-eme ihe dịka ihe ụmụaka m kwuo okwu m ga-ekwu m ga-eji nwayọ okwu na gị anya onye mana m n'akụkụ ọ nụgo ihe m kwuru o mee ihe m chọ ka o mee ha ncha niile bụ ọzụzụ asụsụ anwa anyị ji azụ ụmụaka nwatakịrị a nụ onu nne ya malụ ka o si wee kwuo ya o nwere nke m ga-ekwu ọ sị m mama ị na-abalụ m mba m sị ya mba onye nọ n'ilo onye nọ n'akụkụ na ada anụ igbo amara ihe anyị na-akpa eziokwu eji e, e m aka na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-ekpogonata ezinụlọ anyị nwa bụ ndị na-azụ ụmụaka anyị nwa bụ ihe ga-agwa ha na ihe unu ga-eme na ihe unu ama eme ọ bụkwanụ na anyị nwere asụsụ anyị na ha ji ekwukọrị okwu ndị oyibo kpọkwara communication communication dị personal asụsụ anyị ka anyị ga-eji wee zụọ ụmụaka ọfụma ka nne na nna anyị si wee zụọ anyị nwa m ka teta ụra n'ụtụtụ chọọ ije akwụkwọ m sị ọ sị m daddy taata ọ bụ school daddy asị ya ee ọ sị gị ọzọ kwa kwa onye nọ n'akụkụ adapụ m gbaa m ọ bụrụ na m anọrọ wee kpunye okwu mmiri igbo n'ọnụ ọ ya-ekwe ọ ma nkwe mana otu e si wee kụzielu anyị ka anyị ga-esi wee kụzielu ha ọyị mụ nwaanyị ka nwa ya nọ na Canada wee si Manitoba jebe Ottawa ije weta visa ọ sị na ha kwụgide na line a sị ha ah, chi ejigo bịa na echi nwatakịrị nwaanyị bee sị echikwa ọzọ na ọ ya-eje je nọrụ na hotel igbo o kwuru na echi ọzọ onye na-enye visa turn ọ sị ya ị bụ onye igbo ọ sị ya ee ọ sị ya ngwa bịa ọ bụrụ ihe zọpụtara ya ọ bụrụ ihe zọlụ ya ọ bịara na ndị ọyị ya kwụ na line ọ sị ya ndị ọyị gị ọ ndị ndị be anyị ọ sị ya mba hmm. ọ sị ya ha sụbazie gbaba izu nyerenụ anyị aka anyị ncha anyị na-esokwa n'ofu wee bịa na i nye m nyerọ ha anyị luo na school na o nwe ka ọ ga-adị nwaanyị na-enye visa tọnụ kponye ha ihe nọ extendelu ha visa ha na Canada nwatakịrị welu phone kpọọ nne na nna sị asụsụ igbo azọkwa m na Canada maka na nwaanyị na-enye visa o tego ọ nụrụ onye sụrụ asụsụ igbo sọ oyibo oyibo ka a na-asụ ọ nụrụ anụ igbo a sụrụ obi abụrụ polina polina o wee mee ihe ọ na-achọburọ imenụ asụsụ Igbo azọ ya hmm. asụsụ onye na-azọ onye n'oge ọ dị mkpa hmm. Igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụlanụ ya na onweghị ihe dị ka mmadụ ịnụ asụsụ ya ị makwa na site n'okwu i kwu echeta mgbe mụnwa nọkwu n'obodo a kpọrọ ahịa ọ dị ka eh, enyi m nwaanyị mụ na ya nọ ndị ọbịa nwee obere nsogbu gbasara nwa ya na ndị eke mhm. bịara ịkpụrụ nwa maka o nwere ife nwa mee o wee tie ya bụ nwatakịrị ife a ma ma a gwago nwatakịrị n'ụlọ akwụkwọ mhm. ma e tie ife ihe ga-emenụ mm. ndị eke wee bịa ihe a na-ekwu awọkwa obere ihe ihe m na-anụzikwa enyi m nwaanyị na-ekwu bụ hmm. hmm. ọkwa m ka ndị eke bịara ịkpọ nke ga-agwụna ndị eke mekata kpọrọ m wee si ebe a kpọje m ụnọ nga ị ma na gịnwa m data gị aka ma m si ebe a pụta ụnọ ka ị ga-ana ị magonụ na ụnọ mmiri adịghị o nweghị nke dị ị tagbuo onwe gị n'ahụhụ nwa ya na-anọzi nkwucha ndị eke wee sị ya gịnị na-eme maka na ihu nwa gbanweziri mm. gịnị na-eme na kedu ihe ọ na-agwa ya nwa ya sị mba na o nwekwa o na o nwekwa na ihe ọ na-agwa ya bụ ya nọzie ọfụma ya nọzie ọfụma ihe a na-agwa gị o kwuwe ozugbo ozugbo okwu adagharịa ndị eke tụgharịa jụwa nne ya sị ya na ọ dị ka o nwere ihe ọjọọ ị na-agwa nwa ọ sị ha na ya bụ onye Igbo ọ na ya ama ngwazikwa nwa ya okwu n'olu ya ya ama ngwazikwa nwa ya okwu n'asụsụ ya o nwere iwu megidere nke ahụ ya ya na-agwa nwa ya okwu n'asụsụ ya na o nweghị ihe ọ bụ na sị jụọ a chọọ ịma ihe a gwara nwa ya sị jụọ nwa ya otu a ka ha si wee kwuo ya bụ okwu ekpebie ya nwaanyị wee wee nọrọ onwe ndị eke wee tụgharịa wee gwagasịa ya ụmụ ihe dị agha na lekwe lekwe lekwe ihe a sị na o jikwa wee mee nwa na nke nwa ọ sị ya nwa nka jụwa nwa ya ọ bụ eziokwu mana ka ọ nọ na-asị nwa ahụ eziokwu o nwe ụdị anya ọ nọ na-enye ya na-asị ya m nụkwa gị n'ọnụ nwa ya sị mba o na o nwekwe na o nwekwe mgbe a ji wee kwuo ihe dị otu ahụ o wee bụrụ ya asụsụ Igbo azọọ ya ọ bụrụ na ụmụaka ahụ anaghị anụ asụsụ Igbo kedu ka ọ ga-esi wee zọọ ya ọ ma nzọkwana ya tupu anyị amara ihe na-eme nne ya anọdụgo na nga Igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa afa m bụ nwaada Ugbo Nkechinyere fụkwa ka m si wee kporo onye n'isi ji gosi gị na m bụ nwa afọ ndị igbo andị na obi dị m na azị na obi dị m obi aṅụrị na m bụ onye igbo bụrụ nwa afọ ndị igbo onye ọbụna na-anọrọ n'ala igbo igbo ana-agụ ya igbo bụ ọkwụrụ ọkarịsịa Igbo amaka. Igbo amaka. Igbo amaka. Ndị Igbo amaka Ee, Igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ afụgoro na Adịmchinobi a ọ batagokwa ọzọ hmm, anyị na ya ga-emechi nke taa otu ọbụna ụnụ si wee fụ werenụ ya na anyị na nwatakịrị nọ biko ka anyị na-ekwukwa ife anyị na-ekwu maka na orugo mgbe anyị ya-eji wee nawa o nwe ndụmọdụ unu chọrọ ịdụ ndị ụlọ ngwanụ ụmụ nwaanyị ibe m ka m si wee mee ọ gaalụ m ka m ga-esikwa gwa unu ị gwa onwe gị eziokwu na nwa gị na ị chọ ka nwa gị sụọ igbo ọ sụbara igbo onye bata na be gị sụọlụ nwa gị oyibo sị ya biko sụọlụ ya igbo hmm. ndị na-eku nwa kịtazi ma ndị ga-esi n'ime ime ime ime ime obodo bata ha batara na ha sụba oyibo oyibo na-egbuka egbuka m sị ha iwu nọ n'ụlọ a bụ mmadụ asụna oyibo sụọlụ ya igbo hmm. ọ sụbakwara unu sụbakwara na ọ na-anụ ma mgbe ọ dị less than one one two ha adị ekwu okwu mana ha na-anụ ihe ihe ọbụla i kwuru ha na-edebe ya o tolie o bido tiekọba okwu ọnụ tiekọba okwu ọnụ nwa m o nwe igbo nwa m na-asụ kịta m na wonder onye sụrụ ya ọ bụrụ ihe ọ nụrụ mgbe ọ pe mpe nwa gị sụọ igbo obi aṅụrị ga-adịlụ gị kịta ụmụazị na-asụ igbo erizikwa nne nke m na-asụ a na-ene n'anya enene onye nenecha ya ọ sị m nne i mere ezigbo ihe ọ bụrọ ajọ ihe ugwu ka ọ bụ ugwu ga-adịlụ unu hmm. pastọ biko nwere ife i nwe ịtụnye n'ife nwunye gị kwuru na-ekwu na igbo ndị ọma na-ege ntị na-anụkwa onu gị ka onye be m si kwu bụ n'izizi ikwekọrịta n'ime onwe gị ife ị chọrọ hmm. a sị na onye kwe chi ya ekwe mana i weli ya na ọ ife adịghị mkpa ka m try kene ma ma ọ ya work ị try ọ ya work mana ị sị na ọ ife ị chọrọ ị nwaa o si etu afụ gaalụ gị na-ekwukwa na anụmanụ eh. nne ọmụna nwa m chọrọ ikwu eh. na-akpa nkata nke anyị adị m chingwa bịa o oh. mhm. eh, na-ekwu na anyị na-anụ so o nwere ife melụ chukwu ji kenye onye ọbụla ebe onye a si na-apụta Ekwere m kwesie ike na Chukwu ma ife ọ na-eme and uh, ka o si kee m kee m onye Igbo ahụ because na o mere mistake and o nweghị onye e kele ebe ọ bụla e si kepụta ya wu mistake and i kwehana na okike Chukwu kere gị ahụ mistake ebe afụ i si ka ị ya-esi eme ka ndị si ebe afụ ị ya-esichaa ofu ebe na-eme ka onye si ebe ọzọ exactly the first thing ife izizi eji ama ebe i si bụ asụsụ gị i mehana ọnụ kwuo okwu a mago ebe i si even igbo anyị dị n'iche n'iche o nwere etu m na nsụka o nwere ndị ọ ya-abụ mfụ m sụọ Nsụka asị m aa mana ife m ji asụva Nsụka maka ama m na ndị Nsụka kata bụ ka anyị wee jekọ n'ihu ọfụma a na-akpọ ya identity asụsụ gị wụ ọ dị ka paspọtụ gị ọ dị ka id kaadị gị mm, ihe na-echere gị ụzọ ọ nya ọ dị mkpa na onye ọbụla ji nke ya jisie ya ike ka anyị ghara ị na-emezi ya ka ka anyị ghara ị na-emezi ya ka ọ just eh, ọ wụ ị sụta n'ihe ị sụtahọ oyibo ị sị i nwehọ paspọtụ Naijiria kedu nke i ya enwezi hmm. i jide paspọtụ onye ọzọ a na-akpọ ya dual citizenship gị wee na-asụ igbo na-asụ yoruba mana igbo gị wụ nya nwa wụ your first ndị ọzọ ị na-adịzi ya abịa kọwa onye ị bụ ị bụ na afa ga-akpọ gị afa akpọ gị Ngozi nga ọbe ka e si na-akpọ ya akpọ ha anya amaghị ebe i si eziokwu ya bụ na iji zatọpụ ya wụ ajụjụ tinye n'ive nwunye m zara afa anyị na-aza kwesịkwara isi n'asụsụ anyị ka m si too enweghị m afa oyibo asịghọ m na inwe afa oyibo dị njọ mana ị bachaa afa oyibo banyekwanụ nke Igbo ka o wee na-akpụga gị na m mm, ebe i si pụta mm. nwa enweghị afa m mm, oyibo nwa m nwaanyị ị nụrụ afa ya niile o nweghị afa oyibo o luo obodo oyibo onye chọ ịkpọ afa ya fa chọba ka fa ya esi kpọ ya after all Ee, mgbe anyị jere Germany, o nwere ndị na-aza Mr. Schweitzer ka sị na gịnị ama m ka e si akpọ ya e luo a kuzibe m ka e si akpọ ya anya nụ na V bụ F nke ịkpọ m tabie ire ehe so m na-amụkwa nke onye ọzọ onye ọzọ mụkene nke m Ah, ị eziokwu nụrụ na eme m ntụ ụta ka ọ na enweghị ebe nsị anyị nwa na ga agabigakwa m Ehe. otu ihe ahụ mgbe m Ehe. gara obodo oyibo Ehe. ịmụta afa m Ehe. akpọọ nya m sị ha "Mm, mm, mm, mm, ọ bụghị otu ahụ ehe Ngozi ọ bụghị m mm, mm, mm. etu a kpọrọ ya. Ngozi Nwosu mm. asị na ịgọ mm, mm, mm, mm. oh i'm sorry m sị ọ dị mma ọ nya ọ ka o si kwesị ịdị na ọ họ m nwa ya atọ amụ nke onye ọzọ amụọna m oyibo maka na ndị ọcha mere anyị colonize ọ wụrụ ndị Germany mere anyị colonize ọ họ Dutch ka German ka anyị na-asụ ọ wụlụ French ọ họ French ka anyị na-asụ amụrụ mụ oyibo amụghọ mụ oyibo amụrụ mụ Igbo ọ nya wụ nke izizi therefore m binie je colonize onye ọzọ Igbo ka ọ ya na-asụ o nwee nwa Yoruba akpọnyere mụ na ya bili o si na nwata too ife ọ ya na-asụ wụ Igbo sụkwa yoruba ya so that ị fụ ya ị malụ na ọ mụ kolonizere ya ọ dị ka anyị nwa nọ n'obodo a ọtụtụ anyị nwa bụ ndị nọ n'obodo a anyị na-asụ Igbo ma na-asụkwa asụsụ ndị eh, obodo a mhm. eh. so ndụmọdụ dị na ya wụ ka anyị mara ebe anyị si na ebe Chukwu kere anyị mee ife anyị kwesịrị ime ka ndị Chukwu kenyelu n'ebe dị etu afụ o nwere ife o ji kenye anyị na ya ọ bụrụ na ọ chọrọ ka anyị bụ ndị ọcha ọ ka-ekenye anyị n'obodo oyibo so onye hmm. ọbụla mara ebe o si jidesie ya ike hmm. ndị na-asụ igbo already jidenu ka unu ji ndị na-agba mbọ ka fa ma ka fa ya-esi sụọ dịka nwanne m nwoke e nwe nwanne m nwoke bi kanada ọ ha asụcha igbo ọfụma mana kịta ọ na-agba mbọ mụ na ya kwuo ọ na-asụ m igbo hmm. ọ ha ekwezi asụ oyibo maka opportunity iji na-asụ igbo ya ya jisi ike ndị ebidobeha ncha ncha chukwu gbaa unu ume taa bụ gboo afa nke ịbụọ m taa bụ gboo bidonụ taa o nweghị ife dị na ya ah! ndị otu unu kwanụ nọ na industry anụnwa ọkwa igbo ka unu bidolu ihe na-eme eme mm. gịnịzi mee Hmm, ọcha ihe ha na-ekwu n'ife nkiri izizi e melu bidolu Nollywood ọhụụ n'asụsụ Igbo kee afa Living in Bondage Living in Bondage hmm. Igbo ka e ji mee ya tinye subtitle n'oyibo oh, aka m na-echeta Andy kọwasịrị ọrụ m ya ọfụma mmadụ niile ndị onye ọbụla chetalụ movie ahụ ka na-echeta that line hmm. mana gịnị mezi unu arapụzịa gabazịa na nke oyibo nke oyibo nke oyibo e bidokwa african magic mee nke ndị obodo a mee nke ndị ugwu ndị be anyị nọ na industry mee ka ndị ụla na-atụ gbachi nkịtị for years ị ma o nwe ndị ọ ya-abụ m fụ ndị nollywood ibe unu na-abụ m fụ fa m pụta anụ m afa o nwe nke m nọ na-agụ maka ya n'internet echezogo m ife mee just I came across it na-ene m sị hịa onye Igbo maka afa ya agwahọ m na ọ onye Igbo mm. n'ife nkiri niile o megoro ka o si asụ ọ na-asụ m chee na o si obodo oyibo m chee na o si obodo oyibo nata were act ebe a na ọ ka e mecha ka m nụ na o to n'Enugwu gụọ akwụkwọ n'Enugwu nwa afọ Igbo gbubiri egbubi ọ dị ka o si dị kịta na-asụ ka onye ọcha ma ọ nọdụ na TV m sị hịa echekwa mụ ọ onye ọcha ama m na ọ onye Igbo hmm. Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụla anụ bikonu ihe anyị na-ekwu taa ọ dịrị onye ukwu dịrị onye nta bikonu Igbo bụ Igbo ka anyị sikene n'ụtụtụ wee chụba ewu ojii o maka na anyị ebidohụ kịta wee chụba ya bụ ihe chi jinahụ anyị ọ ya enyekwa nsogbu hmm. udo dịrị unu oke mba oke mba